Che l'ana tramudau a rianimatzione a Giuseppe Moreddu, s'omine de sessantabator annos de Lùbula fertu dae su connau Vito Serra de sessantases annos, in s'interi de una briga a eris manzanu. A Moreddu l'ana ricoverau de urgentzia in s'ispidale de Nùgoro pro sas fertas graves a matta, l'ana operau derette pro como Sas conditziones sun istàbiles, sos dutores s'an riservadu sa prògnosi ma no est in perìculu de vida. Sos carabineros de su nùcleu investigativu de su Cumandu Provinciale de Nùgoro e de sa Cumpania de Bitti, chin sos militares de s'istatzione de sa bidda, suprios a su locu de sa briga, sun resessios a istabilire ite b'at capitadu e a sero, a secus de su mandadu de sa Procura de sa Repùblica, an arrestadu a Vito Serra chin s'acusa de tentadu omicìdiu. Dae sas indàgines est essiu a campu chi Moreddu imbriacu est andadu a domo de su connau picandelu a malas paràgulas pro chistiones ligadas a unas cantas propiedades pro sas cales fin a cuntierra, si sun brigados e Moreddu s'at collidu una paja de istocadas a brente. A lu sucurrer sun istadas duas pessones chi fin colande. A Serra che l'ana picadu a Badu 'e Carros a disponimentu de sa autoridade giudiziaria. In sa chistione de sa rimodulatzione de su servìtziu de pinniche seperada, a manera particulare pro su chi pertocat sas modalidades de su ritiru de su sicu non diferentziadu, intervenit chin unu documentu sa Confcommerciu de Nùgoro e Ozastra, ube sinzalat sos problemas pro sas utèntzias non domèsticas. A pustis de unos cantos meses s'amministratzione comunale de Nùgoro no at mudadu in nudda su servìtziu nou de pinniche seperada, Iscrivet s'assòtziu de categoria. Non sun bàssias a nudda sas richiestas chi at fatu sa Confcomèrciu in s'ìnteri de un'addòbiu apòsitu promòviu de s'assessore Giuliano Sanna pro ispricare su servìtziu de pinniche seperada nou. Sa Confcomèrciu ammentat chi su sicu indiferentziadu lu ritirana petzi una borta a sa chida, como, e duncas si podent imaginare sos problemas pro sos operadores commerciales, chi depent mantènnere custas bettes bustas una chida intrega, mescamente in sos locales pùblicos che a ristorantes, pitzerias e tzilleris, chi si no an unu locu adatu podent peri subire santziones dae sas autoridades cumpetentes pro infratziones igiènicu-sanitàrias e custas dies e in totu s'istiu no azudat su calore. Confcommèrciu ammentat chi sas impresas pacan bulletas salias de sa Tari e duncas pedit su rispàrmiu de sa Si su rispàrmiu de sa rimodulatzione de su servìtziu at a minimare custa tassa chi pacan sos commerciantes. In s'ìnteri de su G7 de sos trasportos chi sun fachende in Casteddu, su ministru Graziano Delrio at fatu a manera chi pro Sardigna, Còrsica e Baleares sa chistione de s'insularidade e de ite tocat de fàchere pro minimare sas diferèntzias siat discùtia dae sos rapresentantes de sas Natziones riunias. Su documentu chi proponet formas novas de azudos a sa mobilidade intre sas regiones insulares, sutascritu dae sos presidentes de Sardigna, Còrsica e Baleares, l'an cunsignadu custu manzanu a su ministru Del Rio, presidente de su G sette. Semus cuntentos, sos primos ardòbios paren bene incarrerados A acatare s'acordu finale, at nau su ministru Del Rio pacu prima de su cumintzu de sos traballos, oie meledamus de su ruolu sociale de sas infrastruturas. In Italia est una chistione de importu mannu, bastat de pessare a sa situatzione de su Mezzogiorno, a sa chistione de sas isulas nostras, Sardigna e Sicilia, e a cussa de sos diritos a sa mobilidade chi depen èssere uguales intre àreas urbanas e perifèricas. Amus apretadu meda pro recuperare custa diferèntzia de connessiones at sichiu Del Rio, amus programmadu battoschentos milliones de euro pro sa ferrovia jònica, s'ùrtimu interventu est de sos tempos de Cavour e tra pacas dies apo a andare a inaugurare unu tretu de sa Nàpoli-Bari, sinzale chi tocat de prenare peri sa distàntzia sociale. Mancan duos meses a su cumintzu de sa 'e bintinobe editziones de sos seminàrios Nuoro Jazz, chi an a èssere dae su bintiduos de agustu a prima die de capidanne e sos iscritos sun zai novanta dae totu s'Europa. Unu sinzale de su prestìgiu e de s'importàntzia chi custa bella faina, promòvia dae s'Ente Musicale de Nùgoro chin s'azudu de Regione e Comune, Ideada trint'annos fachet de Antonietta Chironi chin s'azudu de Paolo Fresu, at, pro sos musicistas de totu su mundu. Su programma Duamiza e dechesete l'an presentadu custu manzanu in s'interi de una cunferèntzia istampa fata in su Spazio Giovani de su Comune gestiu dae sa Cooperativa Lariso, presentes Valeria Romagna, assessore a sas polìticas giovaniles, Angelo Palmas, presidente de s'Ente Musicale e Roberto Cipelli, Diretore de sos cursos. Sos istudentes de sos cursos pro undichi dies an a èssere impinnados in sas letziones e in sas esibitziones in ziru pro sa tzitade in sas biddas a fùrriu chin tapas in Pasada e Orosei, seminàrios estivos ligados a cussos de iberru chi, at amentadu Cipelli, sun minimados pro nèche de sas mutzaduras de sos finantziamentos. S'assessore a s'Agricultura Pierluigi Caria at cunsignadu sa delìbera chi pertocat s'istadu de calamidade naturale pro neche de sa sicagna in Sardigna a su ministru de sas Polìticas Agrìculas Maurizio Martina. L'at fatu in s'ìnteri de un'addòbiu pro sa riorganizatzione de sas atividades de Agea, s' Agentzia Natzionale pro s'Agricultura, a su cale ant picadu parte sos assessores de àteras Regiones italianas. Afrontare custu percursu chin àteras Regiones podet petzi afortiare sa richiesta de istadu de calamidade, chi amus aprovau martis in Giunta, at nau s'assessore Caria, richiesta chi an a avviare in àteros territòrios puru. Caria at ammentau sa conditzione grave de totu su cumpartu agrozootècnicu sardu. Apo ispricau a su Ministru chi prima de sa sicagna, su mundu de sa campagna at subiu àteros disacatos, dae sa temporada de nive in jannàriu a s'àstragu de aprile. Tempus malu chi s'annanghet a su prètziu de su late pacau una misèria a sas ùndichi miza aziendas pastorales sardas. Como est craru a totus, at concruiu s'assessore Caria chi sas conditziones metzanas sun a beru graves pro unu de sos cumpartos o de sos prus importantes de s'ìsula nostra.